alors ne balima ɲɔ kuma seku tunkara le politologue depuis new york nin ye message teliman ye ka ɲɛsin an ka président ma n'o ye colonel asimi goyita ye a ye vocal a y'a partage diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ a y'a partage fo asimi pɔsi kɔnɔ c'est très très important bi ye mardi le 7 décembre 2021 président asimi goyita i tɛ si bɔ seku tunkara tɛgɛ kɔnɔ le politologue kawjim bɔra bi a taara fara maitre tapo kan ani a tun bɛ mɔgɔ minnu buruja a ko ko mɔgɔ minnu ye mali cɛn a n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko asimi k'i ka élection teliya k'i ka taga ka bɔ yen k'i tɛ se ka foyi régler en tant que président dɔ ma élu kawjim ni maitre tapo de bɔra k'a fɔ ko ko assise nationale ni e ni sogɛli bɛ k'o kɛ ko mali ka refondé ko compétence tɛ aw la ko k'o kɛ a kuma bɛɛ fɔra ka ban bi awa kawjim ɲɔgɔnna si baden de b'i kɛrɛfɛ asimi i infiltrelen don jusqu'au cou mais n tɛna don détail la a ye to ka ne ka kuma lamɛn depuis a ye coup d'état kɛ don min na n k'aw ma a kana gɛrɛ mɔgɔ dɔw la a ye gɛrɛla dɔw la a kɛra erreur ye fo aw yɛrɛ kun bɛna taga a jiwoyo fɛ aw nana tuguni aw bɛ ka sigi a ye sari a ka ɲi sa n tɛna o yɔrɔ fɔ olu tɛ jamana kuma ye quoi donc n bɛ dan yɔrɔ la ee kunu n'o ye lundi ye 6 décembre 2021 imam diko bɔra ka déclaration kɛ o dugujɛ kawjim bɔra quelle coïncidence kunu imam diko kumana bi kawjim kumana quelle coïncidence malien a y'a ta ka da ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn awa u kɛlen bɛ k'u tila tila de koyi u bɛɛ ta u bɛɛ ka laɲiniw ye kelen ye dɛ u kɛlen bɛ k'i tila tila de u bɛɛ ka laɲiniw ye kelen ye fana imam diko bɛ na ale bɛ nɛgɛnɛgɛni kɛ imam diko wo kawjim wo ninnu fɛn fɛn wo ninnu bɛɛ b'a fɛ élection de ka kɛ e ka taga ka bɔ yen voilà tout ce qu'il veut là puisque imam diko ma se ka dunta sɔrɔ e kɛrɛfɛ lala ni élection bɛna kɛ ale bɛ i gɛrɛ o président kura la o bɛ se ka to ka ale reçoit palais la parce puisque e tɛ k'ale reçoit n'i dun y'a reçoit fana a a a bɛ a tɛ k'i ma ɲuman ye fana ala kan'i ci ka imam diko reçoit dɛ donc o de plan bɛ yen u b'u kila kila dɔw bɛ a fɔ an tɛ sogɛli fɛ mais an bɛ asimi fɛ u bɛɛ da bɛ file kelen na u kila kilalen de don dɔw fana bɛ bɔ vive imam diko vive asimi a bɛɛ y'ale u bɛɛ ye kɔnɔkulu kelen mɔgɔw de ye n bɛ k'a f'i ɲɛna bi de u kila kilalen de don mais maa caman tɛ nin système in faamuya quoi président asimi goyita walahi juguya b'i kɔ dɛ juguya b'i kɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de donc an bɛna kawjim kumakan kala aw ni an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye an ɲɛ b'a la bi tuguni an ɲɛ b'a la imam diko bɛ ka commencer ka rencontre kɛ ni mɔgɔw ye ale bɛ mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan sa ni jama kɔmasera ka dannaya d'a kan mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔba mɔgɔbaw a b'olu de kɔntakite san olu kana fo a ka to k'o bila rezo sanfɛ ka kumakan dumanw fɔ n'a ye jama sɔrɔ san dɔrɔn a b'o jama kun ɲɛsin i ma n'a m'i ka fanga tiɲɛ n'i ye tungaraden yɔrɔ la k'i daji to a kan an bɛna kaw jimu lamɛn quoi voilà a y'a kɛ to dɛ n bɛna kaw jimu ka fɛn kalan an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ Ka segin jamana ma jamanadenw ma n'o ye kalata ye donc o ko ninnu minnu filɛ an ko pour que o ka ban o tuma an ka kuma segin jamana ma jamanadenw ma n'o ye kalata ye kala ka ta perezidan ka sigi depite bulon ka sigi vraiment olu mana baara min kɛ o ye jamana ka dannaya ye donc an b'a an bɛna o baaraw ɲɛɲini sariya kɔnɔ dans légalité démocratique pour que mɔgɔ o mɔgɔ b'o hakilila kan anw bɛ wuli ka s'u ma pour que an ka se k'o fara ɲɔgɔn kan donc nous avons estimé que o tɛ se ka mɔgɔ bɛ yen min jɔyɔrɔ ka bon la moralement a n'a a ɲɛmɔgɔba donc an hakili la o dɔrɔn tɛ a ye kuma dɔw fɔlɔ fɔ ɔ je pense que on va laisser la primeur euh, peut-être à lui-même n'o ye ni ala sɔnna ni an y'o baaraw kɛ o de ye ka se ka kulu sigi kulu min min bɛ se ka demokarasi lafasa Politiki bunakun kan, ka hakililaw lafasa, hakilila min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye, an ko ko a jamana bɛ gɛlɛya la, o tuma an ka kuma kɔsegin jamanadenw ma sariya kɔnɔ n'o ye élection ye et nous allons tout faire pour qu'il y ait des élections ni Ala sɔnna mais le reste ko u bɛ moyen moyen u b'o moyen kɛ walasa élection in ka kɛ de dɛ ko fo élection in ka kɛ de aw yɛrɛ kaw jimu kumakan mɛn dɛ an ka kaw jimu ka kumakan tɔ lamɛn a b'o yɔrɔ fana fɔ français de la dɛ a t'o fɔ bamanankan na dɛ

i m'a ye a y'o yɔrɔ fɔ faransɛ la walasa makɔrɔn k'o mɛn kaw jimu y'o yɔrɔnin fɔ faransɛ la walasa makɔrɔn k'o mɛn ko ko ka kuma mali kɔnɔ ko mali kɛra dictature jamana de k'i tɛ se ka kuma ko n'i kumana dɔrɔn k'u b'i minɛ k'i don kaso la a y'o fɔ faransɛ de la dɛ a t'o yɔrɔnin fɔ bamanankan na de n'a b'a fɛ makɔrɔn k'a ka kumakan mɛn ani faransɛw k'u ka kumakan mɛn a b'o yɔrɔnin fɔ faransɛ kan na a t'o fɔ bamanankan na diɲɛ kɔnɔ a ma kaw jimu ye awa asimi eh makɔrɔn makɔrɔn ka makɔrɔn ka pion caman b'i kɛrɛfɛ dɛ asimi eh hina bɛ n na bi walayi hina bɛ n la eh ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye an kɔni b'i supporter dɛ mais sɛ don kulu kɔnɔ sɛ mɛ sɛtigi sɛ ye ku kile o sɛ yɛrɛ ye dɛ ok ee mɛtre tapo fana ye mun fɔ an k'o fana kalan an k'o lamɛn
tɛ se k'anw nɛgɛn jamana ko la mɔgɔ tɛ se ka mana d'anw ɲɛna tɛ assises in kun ye min ye a fɔra a bɛ dɔn a dɔnnen don minnu y'a bolo lada asimi tɛ dɛ asimi kɔni y'a essayé de ka mɔgɔw wele ka na à la dernière minute bɛɛ pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais minnu y'a boloda k'olu ye olu de ye maliden ɲuman ye olu de bɛna taa eh, réforme kɛ min bɛ mali bɔ bolo la min b'a to an tɛ segin nin ma non c'est pas se moquer du monde euh, c'est se moquer du monde jɔn de bɛ se k'a fɔ bi ko e bɛ taa en quelques jours là en 10 11 k'e bɛna mɔgɔw lasigi mali fan bɛɛ fɛ a fɔra ko mɔgɔ mɔgɔ bandiagarakaw k'u tɛ taa tɛ assise kɛ c'est vrai que min b'u kunna bi euh, euh, fɛn wɛrɛ ye min ye assise ye u bɛ taa fɔ ko i bɛ taa mɔpti bi ka mɔgɔw sigi ka na ko u ka na kuma fɔ ko réforme kuma alors que u b'a ɲini ka balo de u tɛ se ka bɔ hali u ka da fɛ u denw lakanalen tɛ u musow lakanalen tɛ u ka balow lakanalen tɛ u ka baara lakanalen tɛ fosi ko ka taa u sigi en deux jours k'aw bɛ mali bɔ bolo la assise non an o de kama an ko c'est pas la solution ni transition eh, prolongeli don eh, transition ka but tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ élection kɔ élection bɛ kɛ de diyagoya la a diya mɔgɔ ye élection bɛ kɛ a ma diya mɔgɔ ye élection bɛ kɛ donc a diyara mɔgɔ ye élection bɛ kɛ a ma diya mɔgɔ ye élection bɛ kɛ asimi aa asimi i hinɛ bɛ seku tunkara la bi